nke o chiri na zere m maka ndị atọ m egbu m ndị ọnụ ụtọ ndị ga-abụ mgbe ọbụla ọ na-eto gị ọ na-eto gị wute ọnụ ọma na ị bụkọ ezigbo mmadụ na ife o ji wee like gị na ị na-ekwu eziokwu na-eji ọnụ okwu gị eme ife mana ị ma ama na na ajọ obi ka o ji were na-ekwu ihe niile ahụ ọ na-ekwu na ọ bụrọ ezigbo obi o nwere ife ị na-eme na-agara gị ọ pụta ọ na-eto gị o tokata gị o je chọọ ofu ihe sị gị na ihe dị otu a na ọ na-emekwu ya na ọ na-eme na ọ na-eme nke a na o nwere ihe ọ na-aplan na na ife o ji wee na-akọkwara gị ya na ọ maka na na ọ fụ na ị bụ ezigbo mmadụ ngịnwa bụzi onukwu ya ama mgbe i ji wee je kọọrọ ya ihe ị na-ejekọ ime nu ma ọ na o nwe plan ihe ị na-achọ ime mgbe ahụ ọ gụrụ abụgo gị ya ama na ọ trap o setiri gị o nwere ike ọ bụrụ na onye a kwụrụ ụgwọ bụ na ndị ndị a bụ ndị osochi egbu by then o buru ihe ahụ o jezie na nzuzo je rụba gị njin ka ihe ahụ na ihe ahụ ị gwara ya ị na-aplan ije menu ghara ịga aga ọ pụtakwa ọ na-eto gị mgbe ahụ bidozie na-ama gị ezigbo ụtọ o je na-achọzi ụmụ ihe o je na-ekonukọzi ụmụ ife na-agwa gị sị gị na ihe dị otu a ife nwekwu ihe ife ha emebikwu na-exist na ndụ ya ọ sị gị na ọ na-eme ihe na ọ na-eme nke nụnwa na ife ọ na-agba plan na ife o ji akọwara gị ihe niile a bụ na na ọ fụ na ị bụ ezigbo mmadụ na ọ fụ na ị bụ onye ma ife na ọ fụ na ị bụ onye nwere ike inyenwu mmadụ advice ị ga ama na ife o ji eme ihe a ka o nwee ike wee nweta nwa oge na ọ trap ha seti with ndị ndị otu ha because o nwere ndị ji mmadụ ndị ji mmadụ welu arụ ndị mmadụ njin and ha na-esikarị na ndị ahụ ndị ahụ ị kpọrọ ọyị gị ị kpọrọ nwanne gị ha bịa na-amata ihe niile na-aga na ndụ gị o nwere ihe ị na-akwado ị na-aplan ị na-eme feje ghasaa ya ma ọ bụ na o nwere ife ị na-aplan ije mee i je kọọrọ ya o nwetakwa idea ihe ahụ ị chọrọ ime ọ gbaje je buru ụzọ ka o mee ya mana ife ama n'ụwa a ife ha amarọ bụ na ife ọbụla na-eme n'ụwa a na chukwu edenie pajezie n'azụ ọ ụfọdụ na-abụ nke mechazie e nwere ike nwezi ihe ị na-eme ị na-awonder ka ife mee na ihe ahụ ị na-eme anaghị aga aga achọrọ m ka ịdụ ka ị ma na onye ọbụla nwere limit na ndụ gị na ọ bụrọ onye ọbụla ị fụrụ ji ọnụ ụtọ wee bịakwute gị ọ sakọrọ gị i bido kọwa ị ya ama na ihe niile a na-akọrọ gị na ihe niile a bụ asị na ihe ha na-achọ bụ ka ha nwee ike wee nụta ife ị ga-ekwu wee were ya wee rụọ gị njin achọrọ m ka uche gị dị ya ife ọbụla ị na-eme na ka uche gị dị ya ma onye ahụ bụ onye gị na ya na-emekọ ihe aka m na-ekwukwu ya sị na onye ọbụla amarọ gị o nwerọ ihe ọ ga-emenwu gị na ndị a na-awụ ma ndị na-esi na social media na-abịa a na-eto gị achọrọ m ka ị mara na otuto a na-eto gị abụrọ ezigbo otuto ụfọdụ n'ime ha abụrọ ezigbo otuto na ọ ka a ga-esi wee batara ndụ gị wee gbalie gị ife ọbụla ị na-eme saa anya na mmiri na ụzọ ndị ọjọọ na-esi abatazi n'ụzọ ndị mmadụ ebuka and ha ga-anọkwa pretend ya na ha amaghị ife na-aga mana ha nọ na-arụ gị njin ị fụzi ebe ha na-achọ o nwezie nke ha mebielụ gị o nwee ife ị na-eme ife ahụ agaazị o nwekwara ike gị gbajikwa aka ọrịa ma ọ oru ndị adet wee jụkwa gị ga-akọkwara ya ọ pụkwa ya na ndị otu ya na-asị yes na ihe ha mere arụna ọrụ uche unu dị ya ife m na-agwa unu ife merụ m ife m ma maka ya mana ha amarọ na na ndị ha na onye ha na ha na-emekọ ihe na onye onye Chukwu degworo ihe ọ ga-abụ n'ụwa na mmadụ ama mmadụ ama nnanwuri ya mmadụ ama mmebinwuri ya otu ọbụla onye iro sikwasị gbaa mgba ọ ya ka m ji wee na-ayọ gị sị gị ife ọbụla ị na-eme gba mbọ ka ị marụ chi gị na-ekperụ chi gị na ị na-ekperụ chi gị ụmụ ife ndị a niile otu ọbụla ha si wee bịagodi ụdị trap na-asọkwa ha setielụ gị chi gị ama nkwe ka ife ahụ mee chi gị ga-enyere aka mee ihe ahụ gị nwa na onwe gị ejide ha ejide ha nwa na onwe ha ọ bụzi na ife ha na-eme gị bụ onwe ha ka ha na-eme ọ ya ka m ji wee gwa gị ka ị marụ mmụọ gị na-ekpesiri ya ike ka uche gị dị ya na a sịkwa na onye chi na-azọ na-azọkwa onwe ya daalụ